Uh, this is your girl Pamela ndithu pa audio malawi tv pamene ndithu ndikumakhala ndi oyimba osiyanasiyana komanso kuphunzira kudzera ndithu mwa iwowo nde tili pano mu tsiku la lero ndithu tichezenso ndi oyimba wina amene timudziwe azifotokoze ndithu bwinobwino Ah, choyambirira ndimafuna ndikulandireni mwaswera bwanji ine ndaswera bwino kaya inu tasweranso ndithu zikomo mwatipeza ndithu pano pa pulogalamu ya tsamba la oyimba okay zikomo kwambiri pondilandira zikomo kwambiri Ah, chifukwa takulandirani mukhale omasuka tikupempheni kuti yayi mukhale omasuka chabwino chabwino zikomo Ah, choyambirira ndimafuna ndikudziweni dzina komanso kumene mumachokera Ah, dzina la ine ndi brother chiwaula chabwino koma limene ili ndi loyimbira koma dzina langa ine ndi sankhwani chiwaula chabwino ndithu Ah, sindikudziwa kuti mumachokera kuti Ine kwathu kwenikweni ndi ku zomba dera la ulumba Mm, ndithu ndi kumene kumene ndimachokera chabwino ndithu Ah, owonera konse kumene mukutionera pano pa pulogalamu ya tsamba la oyimba pano pa audio malawi tv ndi mmene tayambira kucheza ndi brother chiwaula mu studio muno ndiyetu ndithu tikhale limodzi Choyambirira funso langa ndimafuna libwerepo kuti ah, kodi chiyambi chanu cha kuimba munayamba motani? aha ine chiyambi changa choyimba ndinayambira kukwaya Chabwino. ndakhala kukwaya nditayimba zaka zochuluka koma ndinali ndi chikhumbokhumbo kuti nditatulutsa nyimbo zanga chifukwa ndimatha kupeka ndekha amen chabwino ndikamva munthu akulalikira imandipasapo nyimbo Mapa- mape- ma- makhala kuti mwina ndi uthenga wina ndi wasoti uthenga wina wakuti ndingamulalikire munthu mwachangu changu chabwino ndiye chinali chikhumbokhumbo changa chimenecho koma ndinakhala ndikusakasaka njira kuti kodi studio ndingayipeze kuti chabwino then nditafika kuno ku south africa ndi pamene ndinayipeza ndinati uwu ndi mwayi wakuti ndiugwirise ntchito Chabwino. kuti uthenga uja upite pasogolo chabwino Eight. Ah, sindikudziwa kuti ah, nthawi imene ndithu mudayamba ah, kuyenda m'mastudio kapena kuti ndi nthawi ah, chaka chiti chimene ndithu munapeza studio iyo kuti mwayamba no- mu- mukhoza kuyamba kujambula nyimbo zanu zanu Ah, ine chaka chimene ndayamba kujambula nyimbo zangazi ndi last year chabwino imene ndi 2024 2024 imene ndayamba chabwino tafika kuno kwa ben Mm. ndi kumene ndinapeza kuti ndi kumene amajambula Chabwino. ndipo nditapereka nyimbo yanga yoyamba ndinaona kuti ayi ananditchakulira bwino kwabasi chabwino Eh, Ah, zikomo kwambiri popeza mukamba nkhani ya nyimbo sindikudziwa kuti ndi chamba chanji chimene ndithu mumayimba mu nyimbo zanu ine zamba zilipo zambiri koma ineyo ndayimikiwa ku gospel koma ku gospel kuli zamba zambirimbiri manganje Mhm. ah, izizi za kwasakwasa kwa- Chabwino. um, ah, achina mapiyanowa pianowa enanso ali kumeneko kondithu Eh, kuti ndimufikire wina aliyense asaperewedwe iya chabwino kumene munthu amakonda ndimufikire ndithu mbali yake moti ayi muno omwe mu studio muno mutitchakulire ndithu nyimbo za mitundu mitundu andikuchakulirani ndithu kuti mudziwenso kuti aya munthu watchakula chabwino mwina nkutheka oyimba ndithu mmene mukutionera pano pa audio malawi tv uh, tsamba loyimba limene ndithu tikumacheza ndi anthu oyimba osiyanasiyana apafotokoza ndithu brother chiwawula kuna kuti yayi iwo ndithu ali m'magawo osiyanasiyana Eya mwina nkutheka oyimbawo nkumadikira kuti kodi tingadziwe bwanji a brother Chiwaulo kuti amayimba. Tangotitchakulani ndithu pa ka verse kochepa ka nyimbo zanu kuti wanthu adziwe ndithu. okay ine ndikupatsiraniko kanyimbo aka chiyembekezo changacho chamangidwa pa mwaziwo sindikhulu

Ndiye chithanthwe, ndiye chithanthwe cholimba, maziko ena, maziko ena ndi mchenga, o maziko ena ndi mchenga. nyimbo yabwino ndithu uh, ena mumayidziwa mwa mtundu wina komano brother chiwaula ndithu ali pano kutiphunzitsanso ndithu chuni cha kayimbidwe kena ka nyimbo ndefunso nkumati nyimbo iyi ndi ya m'baibulo ena ambiri timadziwa kuti ndi ya nyimbo sindikudziwa kuti mmene munkayimba nyimbo imeneyi inkapa- inkapereka meseji yanji kapena ndi nyengo ziti zimene munkadutsa kuti mutulutse nyimbo imeneyi Ah, nyimbo imene ndi ya m'buku 362 chabwino ineyo idangondikhuza malingana ndi meseji imene ili m'menemo Chabwino. poona kuti akhristu a siku la lerolo Mm. sitikhala ndi chiyembekezo pa mulungu ayi tikapemphera Mm. zokuti tidikire mayankho mayankho sitimadikira Mm. timapezeka kuti pamene tapempherapayo malo mokuti tidikire timapezeka kuti mwina tikusiya ndikumathamangira kwa sing'anga kuthamangira kwina kuti tikatenge mayankho koma tayiwala kuti tampempha mulungu mulungu uja mmene tampempha Iye a, amava pemphero lija mm. nde timayembekeza kuti iye atiyankhe koma baibulo limanena kuti mulungu si wa nthawi iye safulumira iye sachedwa ayi koma Chabwino. china chilichonse amachipereka mu nthawi yake yoyikika Chabwino. nde ine pamene ndinalingalira kuti ndikoyenera kuti ife akhristu alerolo ndi oyenera kuti tikapemphera tiyembekeze kuti zimene tapempha zija zimene tapempha zija siku lina mulungu atipasa Chabwino. koma iye sachedwa ayi Eh, ayi ndithu ndimene mukufotokozera kuti ndi nyimbo ya gospel mudatenga ndithu a mu buku limene ndithu sindikudziwa kuti kani la CCAP kani lotani komano mudatenga ndithu nyimboyi a mu a buku la kuyimba ndeno Limene ndi la funso langa CCAP. chabwino la CCAP funso langa nkumati Ah, mmene mwayimbira nyimboyi anthu enanso tidamva akuyimba ndithu koma nyengo zanu mwakamba kunazo kuti yayi ah, nthawi zina akhristu timatha kukhala anthu opemphera koma timapemphera m'malo moti tidikire timapita kwa sing'anga nanunso mwadusa mu nyengo zowawati a nyengo zowawa ndadusamo zambiri chifukwa wina aliyense uh, gospel amene amayimba gospel amene ndimamudziwa bwino bwino amatulusa nyimbo komanso amapereka ndithu uh, uthenga umene iyeyo adali si choncho Yes. kusonyeza kuti nanunso muliso mu- munalinso mugulu lokuti yayi idafikapo nthawi nyengo zidalimba mudapita pena pake kukayesa pobwerera mpamene munapeza kuti yesu khristu wayankha si choncho eh nkhani ndi imeneyitu pano pa programu ya tsamba la oyimba audio malawi tv pamene timakhala tikuphunzitsana komanso ndithu kuona chidwi cha nzathu kulimbikisika nyengo zikamabwera kwa munthu wina umatha kuphunzira ah, pali mawu amene akuti ayi ah, kudumpha zenje nkulinga utaona patali mwina nkuthekanso ena tilipo mwa ife amene tikuonera pano tili mu nyengo zosiyanasiyana akutilimbikisa brother chiwaula kuti ayi tisamakhale anthu opemphera komanso kwina tikugwira zinthu zina tikupitirabe ndithu ah, kucheza ndi brother chiwaula mu studio muno mtundu umene tu uh, brother uh, chiwaula umene ukuonerani komanso umene kumvetserani nthawi ino mwina nkutheka uli ndi mafunso funso limene mwina mwake ndili nalo na- nanenso tithandizane mwina aina nkumazifunsa kuti brother chiwaula atipasa nyimbo imene ndithu ili m'buku uh, funso nkumati kodi simumakwanisa kupanga fomu nyimbo nokha kusonyeza kuti mumangoyimba uh, zongotenga mu buku kapena zimakhala motani kwenikweni Um, ineyo sindiyimba nyimbo za m'buku mokha nyimbo ya m'buku ndi yomweyi koma Chabwino. zinazo ndizochita kupeka zimene tikulongosola mu nyengo zimene akhristu akudusamo chabwino poona kuti ambiri tikumaoneka ngati akhristu koma ntchito zathu zimene tikumapanga Mm. ndi chikhristu ndi zinthu zosiyana chikhristu pakali pano tangochitenga ngati tangochivala ngati chovala Mm. ndimene zikukhalira koma ine uthenga wanga ukupita kwa khristu ina aliyense ncholinga chokuti tikamasule Chabwino. amasulidwe kusinga za mdierekezi cholinga chokuti apulumutsidwe Chabwino. monga amene akunenera ku habakuku 2 verse 13 akunena kuti ambiri ntchito tikuyigwirira moto kwabasi nde ndikofunika kuti ambiri ntchito itisangoigwirira moto ayi monga nyimbo imene ndimayimba chiyembekezo imalimbikisa kuti akhristu ayime nji mwa khristu cholinga chokuti asagwedezeke ngakhale atakumana ndi mayesero Chabwino. ayi koma ayimebe nji mwa khristu ambiri timapezeka kuti tikakumana ndi mayesero mwina tapemphera malo malo mwakuti tidikire yankho ija ena tikuthamangira kwa aprofeti ena tikuthamangira kwa asing'anga kumene tiku- tikuwerengera kuti tingakumaneko ndi mayankho achangu changu koma mulungu si wachoncho ayi chifukwa iye amaona kuti munthu uyu ndikampasa apa chinthu ichi iye chikha- ah, chikhulupiriro chake sichinakhazikike ayi nditampasa ndikuti chimuononge ah, chimuononga Chabwino. kuli bwino ndimudikire kaye akhazikike mu chikhulupiriro cholimba ndikadzampasa ichi azayima njii Chabwino. ndimmene zikhalira za mulungu chabwino kusonyeza kuti apaso ndi chilimbikitso china kwa akhristu So brother Cholo tisanapite patali ndimafuna ndingofunsa kuti kodi oyimba ati amene ndithu amakupasani nanunso uh, chilimbikiso kumayimbidwe anu Ah, ine oyimba alipo ambiri chabwino kuti ndiyambe kuwawerengesa ndikuti ayi ayi koma iyayi mmodzi ulo awiri amene ndithu amakupasani kulimbika mtima kuti iyayi gospel nanenso ndipita nayo patali chifukwa chawa Ah, ine mmene amayimbira Miracle Chinga ndi amandimaliza kwambiri chabwino ndithu amati akayimba ndithu yadzima kusunthana ayi ndimadalisika kwabasi chabwino ndithu chifukwa uwu ndi moyo umene ndithu timakhala tikupushana timakhala ndithu osilirana pa chinthu chonse timapanga komanso mwina kukhala amphamvu chifukwa cha anthu ena nde timafuna ngati zinthu ngati zimenezi zizilimbikitsanso wina kuti nawenso ukamakhala uzikhala ndi mtima ndithu wosilira wina wake ncholinga kuti ayi tsiku la mawa kapena tsiku limene likubwera kusogoloku uzakhale ndithu uli ndi umboni nde ah, timafuna mutifotokozere ah, sindikudziwa kuti muli pa banja kapena ayi Ah, ine ndili pa banja ndine wokwatira ndithu chabwino Eh, funso ili ndafunsa chifukwa choti ndinu oyimba ndiye timafuna mutigawire luso limene muli nalo makamaka mumasiyanisa bwanji pa nkhani za mayimbidwe komanso nkhani kuti musamale banja komanso mwinanso mugwire ntchito aha chimene ndingakuwuzeni munthu ukakhala kuti uli ndi mphaso uli nayobe basi chabwino singakupangise kuti munthu ndiwe wokwatira nde ukasiya kuyimba ayi sizikugwirizana ayi Chabwino. chifukwa tiyerekeze za mayimbidwezi panthawi amene ukugwira ntchito nyimbo nje imatha kungobwera yokha iwe Chabwino. nkumayimba mu mtima mwako uku ndithu ntchito wa kugwirira. ntchito ukugwira koma anthu amene amasiya kuyimba ndikumati ayi chifukwa cha banja ndime likundipa- likundipanga imeneyo chomwe nkhaulesi chabe chabwino ineyo ndili pa banja komanso ndili pa ntchito zonse zimagwira ntchito nthawi imodzi koma ndikumapezeka kuti monsemo ndikudusa palibe kwina kwache kwakuti kukulira mapazi ayi chabwino Ndicho. kusonyeza kuti ayi mumakhala ni nthawi yogawa zinthu zanu kuti apapa ndipange za banja ndisamale ma ana komanso ngakhale ndisamale mkazi komanso apapa ndithu ndipange za utumiki wanga woyimba eyi ndimagawa zonsezi chabwino apa ndi mmene tikuchezera pano pa programu ya tsamba loyimba pano pa radio tv malawi pamene tikumakhala ndi anthu ochuluka komanso anthu osiyanasiyana amadera ndithu osiyanasiyananso kutiphunzitsa komanso kutilimbikitsa ku nkhani yawo ya mayimbidwe musayiwale programu yabwera chifukwa cha achinyamata amene ndithu ali nkuthekera koyimba koma mwina nkutheka tilibe ndithu anthu otipanga promoti nde uh, tv ngati ino ndithu tizikhala ndithu ndi anthu ngati ino okupanganitsa poti kuti yayi mtundu wa amalawi ukudziweni komanso udziwe luso lanu ndimafuna ndidziweko tisanapite mwina kusogolo kuti a muli ndi maabamu angati mu nyimbo zanu Ah, ine abamu sindinakwanise pa- pakali pano ndili ndi nyimbo 9 chabwino koma ndili ndi chikhumbokhumbo kuti mmene tizimalizira chakachi ah, ndikufuna ndikhale ndi maabamu awiri kuti nkazamachita lonchi ayi zidzakhala ndithu zogwira mtima kumtundu wa amalawi mmene mwafotokozeramo kutena kuti yayi ah, abamu simunatuluse komano muli kalikiliki ndithu kuti mukwanise ndi cholinga chokuti ah, khumbo lanu komanso ah, loto lanu likwanisidwe ndiye funso nkumati ah, mtundu wa malawi uyembekezere zotani pamene ndithu mukupanga chimbale ngati chimenechi Ah, chimene ndingalankhule mtundu wa malawi uyembekezere kuti kukubwera zakupsa zimene zitaonekere ku mtundu wa malawi zimene zitasangalatse mtundu wa malawi chabwino Ah, pakali pano tikali pomapanga nyimbo ndi video nyimbo ndi video kuti zikamazatha kuti nyimbozo zikutha kujambulidwa ndi kuti china chilichonse chathekanso amalawi azangolandira china chilichonse chotchako chaka- chakoka basi ah chabwino ndithokoze kwambiri mr chiwaula chifukwa cha mayankho anu abwino komanso olimbikitsa ku mtundu wa malawi ndithu ah, ndimangofuna ndipemphe mwina nkutheka muli ndi nyimbo imene uh, tingayipulee pano yotchuka yokuti malawi adziwe kuti kodi brother chiwaula ndi ndani kwenikweni apati flow momwe atipangire ka flow koma apa tifuna tivine ndithu ka sound kantheteka cha hayi ingondipangirani chiyembekezo yomweyo Chiyembekezo Kuti, yomweyo ndithu. ayi, anthu aone kuti muli zotani tili muli zotani chabwino Ndithu, tibwerenso ndithu. pamene ndithu uh, tikumaliza kuvina nyimboyi titamvere imodzi uthenga wa mu chiyembekezo changachi

Ah, tikuteromo ndithu mwina nkutheka ena nkumafunsa kuti ah, nyimboyitu iyayi tidayimva kale ah, mwa chamba china ndithu ndi mmene tikuchitira kuti ah, ukhoza kukhala ndithu ndi luso ah, loyimba nyimbo yomweyo ah, winanso nkukamvanso ah, uthenga mwamwina mwake ah, timanena mobwereza kuti baibulo ndi limodzi komano ulaliki sumakhala wofanana koma zimangotengera kuti kodi munthu walalika motani ndi nyimbo iyi ambiri timayidziwa komanso ndikukhulupirira kuti avinanso mosiyana apa ndithu tikupitirira a mtundu wa Malawi ndithu kuyembekezera komanso mwina akufuna kudziwa kuti kodi ah, kuyimba kwanu ndi ma challenges ati amene mumakumana nawo chifukwa tikaionesesa nyimboyi nde ili bwino mwala eya nkutheka ndithu muli mavuto ochuluka mmenemo amene mumakumana nawo ndiye tatifotokozereni ndithu kuti ma challenges ati amene mumakumana ndithu ah, pa nkhani ya zoyimba Ah, kumbali ya zoyimbayi nkhani imene ikuvuta ndi nkhani ya zachuma Chabwino. ndimene ili yovuta kwambiri nde munthu ngati akupusha umapita pasogolo chingokhala chisomo cha mulungu basi Basi. ndithu nde ife panopa tizingolemekeza kumwamba kuti chinthu chikatheka tilemekeze kumwamba kuti mulungu salepherayi ndi wamayankho chabwino ndithu kuti ayi si mphamvu zathu uh, si upangi- uh, upangiri wathu koma ndi wakumwambayo ndi wakumwamba ndithu chabwino Eh. nde sindikudziwa tatchulani tandifotokozerani tchutchutchu anthu oyimba ngati inu mumabwesa ma experience osiyanasiyana ku nkhani zovuta uh, zimene mumakumana nazo ngati ma studio sometimes zimatha kupeza ndithu ma producer mwina timangoona ngati kuti timabiti kumatuma mwina mumangotenga ulere tifotokozereni bwinobwino kuti kodi mumatani kudutsa kwanu mu nyengo zimenezi ayi mabiti tikanena ku- kumbali ya mabiti mabiti sitingatenge ulere ayi Chabwino. mabiti timayenera kuti kwa producer tigule chabwino tikagula nde kuti tipita nayenso kwa producer uja atipangire audio atimikisire kumene kuja ziveke bwino kwa mtundu wa malawi Kusonyeza kuti China pamkhali chi- ntchito. china chilichonse chimayenda ndalama ndalama ndithu. basi Eh. kusonyeza kuti ayi utumiki wa kuyimbanso ndalama zikakutalikira ndi nkhaniso yapadera yovuta ayi singapiteso pasogolo ayi chabwino china chichonse chikulira ndalama kuti chipite pasogolo o chabwino ndithu umu ndithu ndithu ndi mmene tikucheza ndi brother uh, chiwaula mu studio muno pa nkhani ya tsamba loyimba pano pa audio malawi tv pamene ndithu akutifotokozera tchutchutchu akayambidwe ndithu kawo ka nyimbo kuti adayamba motani nanga mchaka chiti komanso kodi ndi ziti zimene amazipanga follow up kuti nyimbo zawo zimveke ku mtundu wa malawi komanso ndi zovuta zimene amakumana nazo ndiye mukhoza kuona kuti yayi iyi ndi programu yakathithi imene ndithu tikuphunzitsana kuti kodi tingachite bwanji monga ife achinyamata komanso ndi akuluakulu amene tikukhala ndi nkhani zoyimba kuti luso lanu ndithu lipite patsogolo monga achinyamata ndiye mwafotokoza ndithu uh, zovuta komanso uh, mavuto ndithu amene mmakumana nawo uh, pa china chonse nyengo iliyonse imene ndithu timakumana nayo mmoyo unowo pamakhalanso chilimbikitso ndiye timafuna ndithu uh, muulimbikisenso mtundu wa malawi komanso kwa anthu onse ndithu amene akukuonerani Ah, ine mawu anga achilimbikitso ndifuna ndikamulimbikitse munthu wina aliyense amene ali woyimba kuti Chabwino. ngati tili ndi kuthekera Mm. tiyeni tiyimbe tifalitse uthengawo ndithu chifukwa nyimbo imakhala ndi mphamvu ina yapadera imene yokuti munthu olo ukakhumudwa ukamva nyimbo Mm. kukhumudwa kuja imakuchotsa ndikubwera chisangalalo china chake Mm. ndiye tiyeni tiyimbe kuti tisangalatse anthu komanso kuti tipereke uthenga umene ungakhale mu nyimbomo kuti anthu augwiritse ntchito ku dziko kuno. Funso nkumati kwa anthunso ngati inu anthu oyimba mumathanso kupeka ndithu nyimbo nkuitchakula wekha nkudalitsikadi? Eh, Zimatha kutheka. zimatheka apa ndithu. ndithu ndi mmene afotokozera brother chiwaula kuti yayi nkhani njokulimbikitsana achinyamatanu kuti ayi tiyeni ndithu tipitirize uh, luso komanso kupita patsogolo ni nkhani ya mayimbidwe chifukwa chokuti uh, mu music muli uthenga ndithu wapadera umene ndithu umampangitsa wina wake kuchotsa nkhawa kutula ndithu nkhawa mwinanso ena nkufika kwinto kuti ayi kumvera nyimbo nkuyamba kupembeza mulungu sizimakhala choncho zimakhala eya choncho. nkhani imakhala ndithu kudzodza kwa uh, nyimbo mmene yanyamulira kuti yanyamula kudzodza kwanji Nde apapa ndithu tikupita ndithu mchitsiriziro cha program ino pamene ndithu tikusendera ndi brother Chiwaula mu studio munomo. Ah tiri kumapetoko timangofuna ah tikufuseni kuti mwina nkutheka alipo ena amene amakuonerani ah, mu program ino ya tsamba la oyimba pano pa Audio TV Malawi amene ndithu ali ndi kuthekera kuti akhoza kukuthandizani kapena iyeyo akufunani kuti mmene ayimvera nyimbo ija afunanso thandizo angakupezani motani. Ah, ine chimene ndingachite amene angafune kuti angafune thandizo penapake kapena mwina ofuna kuthandizapo ndisiya nambala yanga nambala imene ndimene angathe kundipeza ineyo chabwino komanso ndikupezeka ku facebook chabwino ndithu apa ndithu ndi mmene tikupitira pano pa pulogalamu ya tsamba la oyimba pano pa audio tv malawi ndithu channel chokhacho chimene ndithu chakwanirisa a komanso tili ndi khumbo lofuna kutukula anthu oyimba. a Mukhoza kuwapasa mwina nambala ija kuti tisanatseke komanso tisanayiwale mukhoza kuwapasa anthu kuti ayidziwe. Ine nambala yanga ndi 071 099 6164. Chabwino. ayi wofuna kundipeza atha kundipeza pa namba imeneyo chabwino Ndithu. mwina nkutheka takutsekerani kunja mwendi mawu omaliza musanatuluke mu studio muno kuti mukhoza kuwayankhula achinyamata komanso ndi onse amene akukuonerani Ah, mawu anga omaliza ndikungopereka ah, uthenga kwa amalawi onse kuti tiyeni tikhale omvera nyimbo ndi kudalitsika nazo chabwino monga baibulo limanena kuti akuti wothirira naye amathiriridwa chabwino Timapita kudimba kuja nkapezeka kuti tikuthirira mbewu komanso ife timapezeka kuti tathiriridwa kumapezeka kuti zovala zanyowa ndi chimodzimodzinso nyimbo pamene tikuyimba imapezeka kuti mwini wake woyimbayo amadalitsika nayo okamvawonso kumadalitsika Chabwino. amapezeka kuti anthu akumasulidwa mmene kupyolera mu nyimbo nyimbo singokhala kuti kungosangalatsa kokha chabe ayi, komanso mmenemo mumakhala uthenga umene umatha kukamasula anthu ena amene anapsinjika Chabwino. ndi mmene zikhalira nyimbo ndithu apo ndithu ndi pamtsiriziro pa pulogalamu ya tsamba loyimba pamene timakhala ndi macheza okoma kwa anthu amene ndithu ali oyimba akuphera mphongo kuti yayi nyimbotu ndi chinthu china chapadera chimene ndithu yayi mlimi amatha ku- ah, kukathirira mbewu zake Koma akamakwanitsanso pamenepo ayi nayenso amakhala atathiriridwa kusonyeza kuti nyimbo yako yomwe ikhozanso kukhala yokumasula nsinga zako ine nditere tikugwirani ah, mkono wachanza kukuthokozani kwambiri kukhala nafe mpulogalamu ino Zikomo, ambuye akudalitseni kwambiri. zikomo apa ndi pamene ndithu tamalizira pa pulogalamu yathu yalero pamene timacheza ndi brother chiwaula mu studio munomo ndithu pamene amatifotokozera zambiri a chiyambi chawo komanso mmene ndithu akhalira mu music industry kupitiriranso komanso kutiphiri- amene kutiphunzitsa kuti kodi tingayende motani mumoyo oyimba ndiye tili pamenepa ndithu kukupaseni zambiri komanso kukuonetsani luso la anthu ochuluka musayiwale ndithu pulogalamu yokhayi imene ndithu ikulimbikitsa achinyamata kupita patsogolo ndi uh, luso lawo loyimba don't forget to follow us on audio malawi tv munali ndi town story ndithu mu studio muno bye bye and see you